Cara anama, bunaithe ar an ngearrscéal The Bench le Kate Simpkin. Shiúil an tseanbhean go mall chomh fada leis an mbinse sa pháirc agus shuigh sí. Cé go raibh teas sa lá geal fómhair, bhí áthas uirthi go raibh cóta mór uirthi. D'fhág sí a mála láimhe ar an suíochán taobh léi. Dia's Muire duit ar maidin, arsa an fear ar an taobh thall den mbinse. Lá breá? Ceart duit. Ach tá nimh san aer go fóill, arsa Elsie agus miongháire uirthi. D'fhill an fear an nuachtán a bhí á léamh aige. Is mise Tomás. Haló a Thomáis. Is mise Elsie. Réitigh sí a scairf. Thug Tomás na méara cnapánacha caite faoi deara. Is aoibhinn liom an radharc ar an chathair ón áit seo, ar seisean. Gurb amhlaidh scéal an radhairc. Tagaim anseo go minic. D'fhéachainn agus mé i m'óige ar na traenacha ag sciobadh thart. D'fhéach Elsie go híochtar na páirce i dtreo an ghleanna. Sea, ar seisean, bhí dúil agam ariamh ins na traenacha gaile. Bhí uncail liom ina thiománaí agus shéideadh sé an bonnán chugam ar a shlí. Ach tá malairt scéil ann anois. Níl draíocht iontu a thuilleadh. Athrú saoil. An bhfuil páistí agat? Tá, beirt. agus garpháistí freisin. Nach sona duit. Cad is ainm dóibh? D'fhéach Tomás ar Elsie. Thug sé faoi deara a dreach caite, a haghaidh rocach. 'Sé Tadhg an mac is sine. Tá beirt leanbh dá chuid féin aige anois, arsa Elsie go bródúil. Bhuel, ní leanaí a thuilleadh iad. Tá siad fásta agus imithe ó bhaile. Ní fheicim rómhinic iad, faraor. Taitníonn an t-ainm Tadhg liom. Tadhg, tá ceol san ainm sin. Lean Elsie uirthi. Nóra an iníon. Tá sí pósta. Anuraidh a pósadh í. Ghlac sé fada go leor uirthi í féin a shocradh. Bhí mé i láthair ag an mbainis. Brídeog álainn, caithfidh mé a rá. Tá sí pósta ar dhochtúir i Sasana. Labhair Tomás agus brón agus cumha le feiceáil ina aghaidh. Is trua go mór liom nach raibh páistí agam. Labhair Elsie. Lean ort ag léamh an pháipéir, ní chuirfidh sin isteach orm. No, no. Níl tú ag cur isteach orm. Is annamh a fhaighim an seans comhrá a bheith agam, comhrá suimiúil, go háirithe le bean dhóighiúil mar tú féin. Gháir Elsie. Plámásaí. Déarfainn gur bhris tusa croí nó dhó le do linn. Ná creid é. An as an chomharsanacht seo duit? Sea. Rugadh agus tógadh mé ar an taobh seo tíre. Chuaigh mé ar scoil anseo, Scoil Calder, Calder, ní cuimhin liom i gceart. Chroith sé a cheann. Tá an aois ag bagairt orainn araon. Is mar sin a chasann an roth. Téann an corp i laige agus ansin an mheabhair chinn. Tá an ceart agat. Goideann an saol agus na blianta na rudaí is ansa linn. Ní bhíonn fágtha ach na cuimhní. Casann an roth mar a deir tú. Thost an bheirt ag smaoineamh a smaointe féin. Ghlan Elsie an ciarsúr dá súile. Chonaic Tom an deoir ag rith léi. A Thomáis, an cuma leat má chuirim ceist ort? Ar phós tú riamh? Chroith Tomás a cheann. Níor phós. Bhí cailín agam uair, grá mo chroí. Bhí ainm ceana agam uirthi, mo stóirín rua. Folt órga ag sileadh faoi na guaillí aici. Thug mé grá mo chroí di. Ach ní raibh a thuistí sásta go bpósfadh ceardaí í.

Conas a d'éirigh leat? Bhí an t-ádh liom gur phós mé mo chara anama. Bhuaileamar le chéile agus muid inár ndéagóirí. Chaitheamar caoga bliain i dteannta a chéile. Tá sé caillte orm anois agus is uaigneach an saol é. Brón agus buairt ó lá go lá. Chonaic Tomás an scamall bróin ar a haghaidh. Rug sé ar a lámh go ceanúil. Mo thrua do chás. Cén fhad é? Cúig bliana ó shin. Thit gach rud as a chéile ag an am. Bhí na deora ag titim go fras léi. Bhí sí céasta. Nach mór an náire é arsa Tomás. Nach bhfuil éinne gar duit, gaol nó comharsa, a thabharfadh sólás duit ins na laethanta dorcha seo? Lig Elsie osna. Tá a saol féin ag gach duine acu. Tá Tadhg sa Ghaillimh. Tá Nóra i Manchain. Mo chairde go léir imithe. Chuir sí a ciarsúr lena súile. Amaidí. Caithfidh go gceapann tú gur seanbhean seafóideach mé i mo shuí ar bhinse páirce ag sileadh na ndeor. Ní hea ar chor ar bith. Bhuel, níl leithscéal dá laghad agam. Táim anseo, tá mo pháistí folláin agus faoi shonas. Tá an ceart agat, is beannaithe an duine mé. Beannaithe? Sea, tá mé buíoch as an saol a bhronn an Tiarna orm. D'oscail sí a mála agus chuir sí an ciarsúr isteach. Nach ait an mac an saol, a Thomáis? Ní féidir liom a chreidiúint go bhfuilim anseo ag cur mo thrioblóidí ar do ghuaillí. Tá fadhbanna ded chuid féin agat. Mise anseo ag gearán? Seanbhean ag deireadh a saoil? Agus an bhfuil a fhios agat, ní bhraithim níos sine ná mar a bhí mé deich mbliana ó shin. Nach fánach an bheatha? Ní thuigim. Rinne Tomás casachtach. Níl freagra agam ar na ceisteanna sin. Thuas seal, thíos seal. Tá a fhios agam a Thomáis. Nílim ag súil le freagraí. Níl ann ach go raibh orm na smaointe a rith leat. Gabh mo leithscéal. Ciúnas idir an bheirt. Fadó fadó, théinn ar fud na tíre ar an traein. Bhí an-suim agam ins na traenacha im' óige tá a fhios agat. B'fhéidir go ndúirt mé sin leat cheana féin. Gháir Elsie. Sea, dúirt tú, agus gan a fhios ag do thuistí! Labhair Tomás. An bhfuil a fhios agat, ritheann sé liom go bhfuil aithne de shórt agam ort. Ar bhuaileamar le chéile riamh? Bhuaileamar. Is fíor duit. Bhí púic ar Thomás. Tá sé in am dúinn filleadh abhaile. Tá an fuacht ag dul go smior ionam. Ar aghaidh linn. Tá anraith san oigheann agam agus déanfaidh sé maitheas duit. Agus tá sé in am don rásaíocht ar an teilifís. Is maith leat an rásaíocht. Sheas sí agus rug sí ar láimh Thomáis. Ar aghaidh linn anois, a dúirt sí á spreagadh. Ar aghaidh linn. Seas suas anois, Agus ná déan dearmad ar an nuachtán. Tá sé in am dúinn dul abhaile. Bhí púic ar Thomás go fóill. Abhaile? Sea, a rúin, abhaile. Agus scairtfimid ar Thadhg níos déanaí chun comhrá leis. Shiúil an bheirt abhaile. Agus Elsie ag smaoineamh di féin ar na blianta fadó a sheas siad ar an mbinse céanna agus an folt rua ag sileadh léi, na blianta sin nuair a ghlaoigh Tomás mo stóirín rua uirthi. Ar ais chuig an teach leo, áit a thóg siad na leanaí. Folamh anois, arsa Elsie léi féin. Folamh.